Ne bɛ so nana yan mɛn mɛ n nana weekend a bɛ na vendredi ka samedi ni dimanche kɛ dimanche soir a bɛ taa ne b'a fɛ permanemment mais a bɛ n'a ni nana sisan n'a y'u ka su fila kɛ n'o taara n'o taalen kɔfɛ tuguni na a bɛ ne k' semaine yɛrɛ ko jate tɛmɛ min na est-ce que ala sariya la o bɛ yan parce que ne ko b'a ɲini na mais ne ma sɔn k'a ɲini parce que ne ɲininkali kɛ n'a fɔ ala sariya n'a bɛ kɛ na
bɔn aw bɛ kuma ɲɔgɔn ye nɔntɛ o tɛ sariya ye k'a fɔ ko a bɛ i ni nin ka kiti kɛ kelen ye fɔlɔ madama nin ka kiti ma kɛ i n'a fɔ e ka kiti kɛra cogo min na e ka kiti kɛra de parce que e donna e furula ka ban e ka ko bɛɛ ɲɛnabɔra e donna ni kɔɲɔ sira ye bɔn nin ka ko bɛɛ ma ɲɛnabɔ fɔlɔ nin bɛ na ka taa de bɔn nin taalen kɔfɛ o jour euh, tɔ minnu bɛ yen ale k'a fɔ k'a bɛ a tigɛ e la ko parce que ko nin tɛ yen ka baara kɛ ni o ye o ye jɛngɛniya ye o man ɲi a b'o de kɛ wa ne cɛ bɛ k'o de kɛ a bɛ k'o baara de kɛ mais ne tɛ ka fɛn f'a ye parce que ne b'a mun dusuma ayi b'a i b'a fɔ a ye ami i tun b'a ɲininka muso min bɛ na ka don ka bɔ kɛ nin a ka silamɛ furu sirila wa ka furu sirila wa Awɔ a ka silamɛ furu sirila ka na se don bɛɛ ni a diyara a bɛ na don ma diya donc a furumuso don yɔrɔ min bɛ gɛlɛya sisan a tɛ sela ni ma kun min na o de bɛ gɛlɛya nɔntɛ dɔn y'a furumuso ye an c'est-à-dire n taara ne y'a ka kuma faamu ni nin bɔra yen dɔrɔn ni nin bɔra a a tɛ se ni ma tun o yɔrɔ de kɛlɛ voilà donc o yɔrɔ de don parce que n y'a fɔ Ni ma don i ma kɛ nin ka hukumu ɲɔgɔn parce que an taara don min na a tɛ k'o ladon permanemment k'u ka susiw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ yɛrɛ an mɔ mais kɛlɛ de don aw cɛ wa mun kuma don aw cɛ kumakan jumɛn tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ

ne bolo o t'a ɲininkali bali i bolo mais i kana ɲininka ni dusu ye voilà i b'a ɲininka ni majigin ye i b'a ɲininka ni eh, dusumanɔ in fɛnɛ ɔ o kuma karisa ne kɔni n y'a jate minɛ ɔ ne kɔni donnen don bɔn n tɛ karisa ka donni kɔntorola a ka donni ka di n ye ɔ n'a nana a ka su fila kɛ ka taa a bɛ komi i b'a jate i fɛnɛ bɛ su fila de di ne ma o kɔfɛ bon fo o ka na tugun kana su fila wɛrɛ kɛ n'o tɛ i tɛ gɛrɛ ne la tugun bon ne b'i ɲininka n'a y'a sɔrɔ ne ye ko dɔ de k'i la de fait que ne min bɛ yan ɔ ni ko min na i bɛ k'i yɔrɔ majanya n na fo ka n ka tuuru kɛ nin ka tuuru ye or que ni nin fila tɛ hukumu kelen kɔnɔ fɔlɔ i muso de don furu de b'aw cɛ nka de fait que ale ma don fɔlɔ ale ka nali o b'a yɛrɛ sagoya la a bɛ taa ka na de donc ne m'a bali a ka na permanamment su si ka bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ mais de fait que ale bɛ ka dɔgɔkun minnu bila ni e bɛ ka tila ka o o jour lankolonw to yen ten fɛnɛ o kuma i tɛ madon n na foyi foyi donc o kuma vraiment ne bɛ fɛ eh, n'a sɔrɔ n ye ko dɔ de k'i la wala ni min bɛ k'i bila a la n bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn dɔrɔn.

ko b'ale tɔɔrɔ y'a mɛ ne y'a dɔgɔkɛ wele ka kuma ɲɛfɔ o ɲɛna b'i da dugu ma ne tɛ foyi fɔ ne ye kuma ɲɛfɔ ɲɛna y'a ɲininka o la ko non ko ne hakilina b'ale tɔɔrɔ dɔrɔn k'ale b'i da dugu ma k'o de b'ale lafiya bon ne fana m'a ɲininka o la bi et puis congé bilalen don so ye wagati ni kunkuruni kɛ tagali na seginna a ye tile damadɔ kɛ yan a tun bɛ su fila sɔrɔ a bɛ su fila sɔrɔ tuma dɔ la a b'a dabɔ a kama n'a bɛ ne ka so la a b'a yɛrɛ da ɲinɛ ka boli ka taa si muso in fɛ yen nɔ ne tɛ kuma don na ne y'a ɲininka ko karisa ne ma ɲinɛ k'ale hakili bɔra de k'ale fɛ Mm. Ka ne ne k'ale tun bɛ nin nɔ fɛ. Ko ne ka yafa ale ma. Mm. Ne ko ka ban k'a b'i ni Ala cɛ ko ne tɛ foyi fɔ. Mm. Ne fana b'o kɛ k'a lajɛ. Mm. Don na kɛra ne yɛrɛ dimina ne ye kumakan fɛn fɔ a la. Ne ko n ko ni ne ba tɛ ko ne tɛ sigi ka so kɔnɔ. N ko walahi parce que ne ka musokɔrɔba ko Mhm. ko ni ne taara ka bɔ furu in na parce que ne ye den saba de sɔrɔ. Mm. Ko ni ne taara ka bɔ furu in na Mhm. k'ale ne su ko ne kana jɔ ale ale su k'ale ko ne kana jɔ o kunna n k'o de kama.
Mhm. oui mais euh, madame i euh, dusulen don dɔɔni jo b'i fɛ han pour que an ka nin ko in nɔgɔya an ka tɛmɛ mhm. i dusulen don dɔɔni mais jo b'i fɛ mais i t'i ka jow lajɛ ka furusa ko kuma fɔ a ye furusa a y'a ɲini ka ko dɔw ɲɛɲini k'a ladilan min ni dusubɔ ni n ka n ka minɛnw cɛ ka taa tɛ kelen ye furusa nin tɛ foyi ɲa tɛ foyi ɲa n'i bɔra amadu fɛ yen i taara bilali fɛ yen a bɛɛ y'ale kelen in de i bɔra miselen ko fɛ yen i nana lamini fɛ yen a bɛɛ y'ale kelen in de ye tɔɔrɔyaw de kɛcogow tɛ kelen ye n'o tɛ eh, miselen ko bɛ sɛgɛn min da i kan i bɛ t'a sɔrɔ ne t'o da i kan mais ne bɛna min da i kan kulubali tɛn'o da i kan a bɛ a bɛ bɔ adamadenw ka faamuyali cogow de la donc n'an bɛ kɛlɛ kɛ furuso kɔnɔna la an ka furusa kuma to yen bani furusa nin to yen mɔgɔkɔrɔbaw y'u ka kow kɛlɛ kɛ ka tiɲɛw sɔrɔ ka jow sɔrɔ a la ka kila k'u ka kɛlɛw kɛ adamadenw k'u ka kɛlɛw kɛ ka sɔrɔ furusa ko kuma ma y'a kɔnɔ ɔ n'e ba ma dimi e kɔrɔ e bɛn'i furu sa i bɛna taa k'i ba doni ye i bɛna taa ale malo a sigida la a bɛna fɔ k'a denmuso ma sɔn furu ma mm. et pourtant e dun ma sɔn furu ma parce que filen ni galama de cira ɲɔgɔn na dɔrɔn e ma se k'a supporter i ma se cɛ in mana k'a bɛna lɛ cɛ in mana kɛ sugu sugu ye a ɲini i ka cɛ nin dɔn mm-hmm. aw t'a ɲini ka mɔgɔ dɔn fɔlɔ o aw ko de ko mɔgɔ dilannen de ka ɲi kɛ non a ɲini k'a dɔn n'i y'a dɔn i b'a dilan de an dira ɲɔgɔn ma de an ka ɲɔgɔn dilan dilan ka taa n'o tɛ jogo jugu de bɛ cɛ la a bɛ muso la mais an bɛ di ɲɔgɔn ma de k'an ka ɲɔgɔn dilan o de y'a to dɔ hakili ka bon ni dɔ ye furuso kɔnɔna la muso hakili bɛ bonya ni cɛ ye cɛ hakili fana bɛ bonya ni muso ye ɔ ala ye doni ta k'a sigi mɔgɔ de kun min hakili ka bon e hakili ye nin ye sisan nka ale hakili m'o ye o ɔ ni e hakili y'a ye ala ye hakili ɲuman de d'e ma o ye o ɔ donc e ka ɲininkali kɛ de gauche à droite i bɛ se ka nin kɛlɛ kɛ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni a fɛn bɛɛ yɛlɛmani ye duguma ɔ o yɔrɔ de don donc an ka furusako kuma bɔ kuma kɔnɔ i ka musokɔrɔba jo don a b'a jo fɛ ala ka sini kɛnɛ ɲuman kalifa la i kɔrɔ a b'a jo fɛ dɛ ale ma furusako kuma fɔ dɛ tɔɔrɔya min dara ale kan n'o misigala jarati dara e kan e e e tɛ furusa yɛrɛ fɛ dɛ n'i y'a mɛn i bɛ taa justice la i y'a tan de di yɛrɛ ma i bɛ sɛntigɛlijɛ ta yan fo lome i tɛ jɔ e yɛrɛ b'o kalama jɔ nka i ye furusako kuma mɛn da munna e tɛ fɛ ka kɛ musokɔrɔba ɲɔgɔn a ye furusako kuma nin bila sa an bɛ ɲɔgɔn furakɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ ka sɔrɔ furusako kuma tɛ yen den ninnu tɔɔrɔla ten sa ni nin furusako nin ye aw yɛrɛ ye o ye i ni bilali furula i ni amadu furula i ni fuseni furula an t'o to yen ten sa wa an ni min mana don ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dilan a ka jugu dɛ n bɛ ka min fɔ nin a man nɔgɔ hali dɔɔni fitini a nka a ka ɲi dɛ n t'a dɔn n'i b'a faamu ɔ sisan a ɲɛɲini i ka cɛ nin furakɛ i k'i madon a la i k'a ɲininka ɔ mais mun problème de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ne a bɛ se ka kɛ ne ye ko dɔ k'i la ne t'a dɔn dɛ ɔ nka i diminen don mun na i diminen don n kɔrɔ mun na a ɲɛfɔ n ɲɛna n'a y'a dimi kun f'i ye o ɔ i m'a furakɛ wa ɔ ka sɔrɔ i m'a kɛ ni kɛlɛ i m'a kɛ ni furusa ye nka parce que a m'a d'e ma dɔrɔn e dimina a m'a d'e ma dɔrɔn e dimina a m'a d'e ma dɔrɔn e dimina a m'a d'e ma dɔrɔn e dimina an dimina n bɛ n furusa n bɛ n furusa n bɛ n furusa ee a tɛ kɛ ten dɛ a tɛ kɛ ten dɛ an kɛ ko dɔ ye amadu bugɔ kun bɔ a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ
lamini ala k'a ni sahaba bɛɛ n'u ma dɔ bɔ furusa na tɛ a gɛlɛya eh, lamini kuma kuma koloma yɔrɔ ye nin de ye furusa ni furusa ni furusa ni ala ka jɔn bɛɛ kisi a ma barisa hadamadenw bɛɛ hakili de bɛ keleku dɔɔnin n'o tɛ n balimamuso depuis a ma don furu in na a tun ka kan k'a bila a kunkolo la ko gɛlɛya bɛ furu in na o nka ko k'a y'a muso fɔlɔ de furusa ale nana don o denninw kɔrɔ e y'i janto o denninw na e bɛ kan k'u ladon ala nana e fana garijɛgɛ denninw na tuguni ɛ dɔ in taara k'a taw to e kɛra ala ɲɛsiranya jɔn ye e bɛ kan k'u ladon ka ɲɛ ne fana dimina sisan min y'o lata dɛ o kelen de ɲɛsinnen don i ma a ye ne balimamuso donc i kana i barajiba in min n'i y'a mm. baara daminɛ foyi de kana denmisɛnninw kɛlen k'ale kɛ a jigi ye denmisɛnnin ninnu ale bɛ n'i cɛ ka b'olu kɔrɔ walahi denmisɛnnin ninnu y'i kɛ sisan i ko e de y'olu wolo nin barajiba in min ni ala y'a dilan a b'i ɲɛ yen foyi de kana to ko a bɛ si i fɛ a tɛ si i fɛ foyi de kana to i k'a tiɲɛ ala ɲɛ bɛ ko bɛɛ la ala de bɛ ko bɛɛ ta ka bɔ hadamaden kan a muɲu ka jugu dɛ parce que tiɲɛ ye tiɲɛ de ye cɛw bɛ comportement dɔw kɛ a man ɲi n'a ma ɲɛ kɔ n'i ko k'i bɛ polygamie kɛ ala yɛrɛ alimami y'o de fɔ ala ko i ka tilen mais ni min ko k'i tɛ tilen an t'o to o ni ala cɛ wa nka e ka ɲuman kan'i ka ɲuman tiɲɛ a kama kojugukɛla n'i ko k'i dusu b'i kɛlɛ dɔrɔn i n'a bɛɛ bɛ kɛ kelen ye e bɛ kan ka nin denni ninnu jigi tugu cogo min na i yɛrɛ ta ninnu bɛ yen foyi de kan'i labɔ Lamini ye kuma fɔ ka ban furusa furusa an ka furusa nin an k'o to yen bɛɛ n'i garijɛgɛ de don ala de y'i garijɛgɛ don nin na k'i denninw garijɛgɛ don i la wa wali ta ninnu min bɛ yen n'i y'o k'i ta ye olu fana garijɛgɛ donnen don i la donc i bɛ den ninnu de filɛ kana cɛ in filɛ dɛ n'i ye cɛ in filɛ dɔrɔn walahi aw tɛ su kelen si ɲɔgɔn kan donc denni ninnu filɛ i ka ala filɛ wa ko mana gɛlɛya cogo o cogo a fura tigi yɛrɛ yɛrɛ ala de ye wa a b'a furakɛ fana parce que ala tɛ ji to nɔnɔ la fiyewu i ka baraji ɲini kɛ i k'i denninw ladon i k'i muɲu i k'i sabali i ba ka kuma ye i ba ka kuma nin ye kumaba de ye walahi to i ka furu la don dɔ la a bɛ ɲɛnabɔ n'o tɛ muso muso filanan ye min furulen filɛ nin ye a fana tɛ muso ɲuman ye dɛ n'o tɛ nin situation e bɛ na la ka na madame Jabate attention ah. attention ayi non ni su tɛ tila la i b'a kɛ to i b'a kɛ to ah. su ma tila u ni ɲɔgɔn cɛ awɔ muso n bɛnalen mhm. muso ma don mhm. ko ka fɛn dɔ lakɔlɔsi mhm. a ka kan ka nin lakɔlɔsi a ma a tɛ se k'a lakɔlɔsi a tɛ du kɔnɔ o cɛ t'a f'a ye o cɛ b'a ka nin ko ninnu kɛ muso t'a dɔn muso n bɛ muso camanba de dɔn madame jabate minnu hakili bɛ minnu na ala ye minnu sɔn hakili la ka u u sinamuso tɛ dɛ u kɔrɔmuso min bɛ so kɔnɔ k'u ka kɛlɛ kɛ kɛnɛma ah, ah, o de ka ɲi an ka kan ka ɲɔgɔn bila don an ka kan ka kɛlɛ kɛ kɛnɛma n ye musow ye mhm. cɛ min tun bɔr'u nɔfɛ mhm. ni 23 heures sera dɔrɔn a b'a gɛnni daminɛ o de ka ɲi fo kɛlɛ bɛ wuli a nɔfɛ walahi lamini b'a fɛ k'o de fɔ musow b'a kɛ dɛ o de ye ko ɲuman ba musow b'o kɛ dɛ n bɛ ah. musow dɔn minnu b'o kɛ parakasa parce que ni ma nin natɔ nin na sisan u ka kumakan de ah, ni ma nin natɔ awɔ ni n fana donna a bɛ kɛ a bɛ taa nin ɲɔgɔnna de a bɛ k'o cogo kelen de donc kɔrɔmuso de gagnena taa so taa ah. denbaya de b'i kɔ taa muso de b'i kɔ n'i ye duga ye mɔgɔ su kan i b'a fɔ de wuli ka bɔ an su kan donc ni ne ti min bɛ nalen tɛ fɛn f'a ye parce que a tɛ du kɔnɔ n'a tun bɛ du kɔnɔ ko a ko hali n bɛ musow dɔn yɛrɛ du kɔnɔnaw la minnu bɛ nin ni cɛ bɛ ka nin comportement façon kɛ u b'a kɛlɛ kɛ i bɛ lakɔlɔsili hali n'u ni kɔrɔmuso bɛ diya don n'o bɛ diya tuguni ka nin kɛlɛ kɛ fɔlɔ après ani kɔrɔmuso bɛ sira ka continue ka kɛlɛ fɛ musow b'a kɛ tɛnɛ ni dakuruɲa kelen bɛ kɛ an b'a kɛ a bɛ taga ni ka segin min na ɛɛ lamini ala ka hakili ɲuman d'a ma muso in tɛ du kɔnɔ mais su kɔni bɛ sunya o b'a sɔrɔ du kɔnɔ mais a tɛ fɛn fɔ a ni cɛ in bɛ si fɛnɛ fo ka dugu jɛ a dun b'a dɔn k'a fɔ k'a ye min kɛ a ka su tɛ cɛ ka ɲinɛ o ye tiɲɛ ye mais muso kɔni ma ɲinɛ n'ale ye ko dilanna ye a bɛ cɛ in gɛn ka bɔ taa n sinamuso fɛ yen nɔ ɛɛ n balimamuso ne bɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn i ye masamuso de den kɔnɔntɔn ala ye den wɔɔrɔ den kɔnɔntɔn de don i garisɛgɛ la fɛn min e ta in ye du ye ka su ko ka dugu jɛ e de ta in ye du ye muɲu i ka sabali ala b'i ka kɛlɛ kɛ bamananw ko ko n'i ma cɛ tɔnɔ dun dɔrɔn k'i bɛ den tɔnɔ dun muɲu kana fosi fɔ hali ni ni i y'a dan ne tɛnɛ ma cɛ in kana ɲininka cɛ in to yen kana foyi fɔ i bɛ muɲu min kɔnɔ ale n'i b'i ban min kɔ e ka t'o kɔ dɛ fɛn min ala b'i dɛmɛ ni i sera ka jɛn i ni kɔ k'a to ala ma ala b'i ka kɛlɛ kɛ wa a bɛ tiɲɛ d'i ma nin du in y'i ta ye koyi nin du in y'i ta ye ala ye fɛn k'i ye mɛ i bɛ sabali de kana nin dusu ta i ye fɛn min kɛ hali sa t'o kɔ t'o kɔ wa ni cɛ in n'a y'a ban ka su d'i ma ala minɛ ni muso in nana n'a ye su d'o ma ka tila ka su d'i ma walahi don dɔ la n'a ma fɔ ne denw ne denw mana fɛn min a tɛ ɲɛnabɔ maa o maa n'i ye juru don ala la walahi ala b'i ka juru ɲuman fa alimami sigilen filɛ an bɛ tɛmɛ mais n bɛ min f'i ɲɛna tɛnɛ mm. a tɛ se ka kɔnɔni kɛ han muso denmisɛnnin don a tɛ se ka kɔnɔni kɛ ɛɛ n'a bɛ na ni o bɛna kɛ sababu ye de ayi n'i y'a ye n k'a ka eh. kɔnɔni kɛ ka muɲu a tɛ a tɛna n'a y'i muɲuna ala b'a ka kɛlɛ kɛ o ala t'a to a la o nin yɔrɔnin na a k'a madon cɛ la i bɛ hakili to a k'a madon cɛ la. u ka ɲɔgɔn faamu a ka cɛ ɲininka ko awɔ a ka ɲininka a bɛ se ka kɛ o fana cɛ ye bɛ ka ko dɔ kɛ mm. a t'a kalama o bɛɛ bɛ se ka y'a kɔnɔ a bolo nin bi so kɔnɔ a tɛ fɛn fɔ parce que a makunnen don mɔgɔ dɔw ɲɛna ko makun kɔrɔ de ye ɔhɔn sɔnnen d'i ka ko bɛɛ ma awɔ

ayiwa i bɛ t'a sɔrɔ ne ye ko dɔ k'i la n t'a kalama ni ne kɔni ye ko k'i la yafa n ma dɛ mɛ n b'a fɛ k'a faamu mun de bɛ a ɲɛfɔ ɲɛna na fa de bɛ cɛ la n'a b'a kɛlɛ o la wa fɛn tɛ a ka ɲi nin de bɛ a ye nin de kɛ n na o san ja o la n tɛ ka ɲina a ma fɛn dɔ ɲɛfɔ ye wa n'a ye min fɔ o ta a tɛ n'o ka taabolo ye wa e muso denmisɛnnin mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ɲɛna k'o kana ɲininkali
kɛ muso mara cɛ tɛ dɛ tan ni kelen
kuma b'i bolo kuma b'i bolo muso ka kuma Ne y'a faamu alimami yɛrɛ de ka kuma bɛ parce que cɛ yɛrɛ ka se ka sariya de labato parce que i b'a sɔrɔ ali situation même hali n'a sɔrɔ muso bɛ voyager yan n'aa sɔrɔ ni muso filanan in tɛ du kɔnɔ ne bolo a ka muso lasigi a k'u fila lasigi bon semaine kɔnɔ k'a daminɛ lundi ka na vendredi minɛ su si n nana nin a banna O ka fisa k'a fɔ ko ni muso dalen don i kɔrɔ i tɛ s'a ma ko sariya et puis alimami k'a fɔ an ye n'a sɔrɔ gatila ye ni kuranɛ yɛrɛ yɛrɛ de b'a fɔ a ye alimami k'o fɔ an ye
alimami ɛɛ ko gatila yala kuranɛ ka kumakan don wa i n'a fɔ komi a ɛɛ, taara ka ban. ɛɛ, dutigi muso fɔlɔ ni filanan cɛ o sabanan cɛ gatila ko yala ko a bɛ kuranɛ kumakan de don ou bien bɛnkan de don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ lamini ala k'an bɛɛ sababu ma sadiri gatila ye wajibi de ye su tila musow ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a mɛn ko ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ tilennenya ye fɛn fila de ye o musaka la ani siyɔrɔ la tilennenya ye o fila de ye donc n'i jɛngɛnna o fila dɔ la kelen fɛn fɛn na i jɛngɛnna de n'i y'a mɛn cɛ bɛ muso dɔw kanu wala cɛw bɛ jɛngɛnnenya kɛ a caman jubaju bɛ kɛ su su kɔnɔna de la musow ni ɲɔgɔn cɛ o a caman y'o de ye mɛ mɔgɔ fɔlɔ min weleli kɛ o ka cas ani nin ka cas o tɛ cas kelen ye dɛ o ni sadiri muso fila bɛɛ donnen don i bolo o bɛɛ bɛ si i ka so kɔnɔ bon u fila bɛɛ ma don nin ka furusiri kɛra mais a bɛ taa ka na de mhm. bon nin b'i fɛ yen permanemment don o don e bɛ si yen fo nin nana don minnu na olu fila ka kaw tɛ kelen ye dɛ k'a fɔ ko i b'i yɛrɛ minɛ ko parce que ko o ma don ten vide la i dun ni nin de bɛ ka si i n'a fɔ n balimakɛ kuma ko ni dɔ taara voyage la komi a ye téléphone bila n m'a ka kuma faamu parce que o bɛ cɛ dɔw hakili la ko hali ni muso dɔ voyagera i tun kan ka si o fɛ yen k'e ka t'i da o ka so jalan kɔnɔ in ten o tuma na k'a sɔrɔ o tɛ yen ni muso e muso dɔ in dun de b'i fɛ yen mm. bi nin voyagera de mm. o tɛ yen o tuma n'a sara i t'i d'a ka so jalan kɔnɔ wa mm. a tɛ yen ni fɛn min tɛ yen kiiri tɛ bol'o kan tugun parce que o tɛ yen ka ban mɔgɔw kana ɲagami dɛ min bɛ yen kiiri bɛ bol'o de kan mais min tɛ yen kiiri tɛ bol'o kan wa kɔfɛ dɛ mais muso fila bɛɛ bɛ yen ka tilen u ni ɲɔgɔn cɛ tilennenya bi tilennenya ye fɛn fila de ye su si ani e, e, fɛn ani e, musaka la voilà mais nin ko ka di n ye n dusukun na i tɛ se k'o bali o mm. kuranɛ yɛrɛ y'o fɔ o mm. lan tastati'u an ta'dilu bayna nisa'i walaw harastum mm. hali n'i jɔr'o kan o tuma na k'i tɛ se k'o kɛ mais a fɔra de ko fala tamilu i kana jɛngɛ mm-hmm. ɔ kullal mayli fatazaruha kal mu'allaqa hmm. jɛngɛni dan bɛɛ n'o kɛra i bɛ dɔ in kɛ i n'a fɔ foroko i ka foroko min n'i y'a dulon n'i mago tɛ s'a ma donc o o o jɛngɛniya i ye foroko dulon i mago tɛ s'a ma o jumɛn ye o kɔrɔ ye jumɛn ye Ah, o kɔrɔ bɛ kɛnɛ kan o foroko kɔ o kɔrɔ dɔnnen don e tɛ ji kɛ foroko in na i t'a di mɔgɔ wɛrɛ ma mhm. donc o tuma kuranɛ y'a fɔ jɛngɛniya min o bɛ susi yɛrɛ de nɔfɛ mhm. o bɛ susi yɛrɛ de nɔfɛ n'i y'a dɔn i fanga tɛ se fo musow fana k'o yɔrɔ faamu parce que n'a fɔra susi muso dɔw fana bɛ yen ni cɛ ye muso wɛrɛ ta o tuma na u b'a fɔ ko ni cɛ kɔni bɛ su fila la olu fɛ yen fo su fila bɛɛ de ka kɛ furubato ye diyagoya la. aa o ma nɔgɔn dɛ. bon tuma dɔ la diɲɛlatigɛ ko o ko a bɛ kɛ ni hakili de ye hmm. f'a ka dilan ni hakili de ye.

i b'a dɔn o kɛlɛba de bɛ musow fana ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ kosɛbɛ musow de b'o fɔ dɛ musow de b'o yira n'i y'a ye kɛlɛ bɛ na awɔ parce que cɛw de ma sigi ka kuma kɛ ni muso kɛra fila ye ka ban awɔ a kɛra saba ye awɔ a kɛra naani ye kosɛbɛ e e cɛ e de ta y'i ka du ye awɔ i b'i musow lasigi kosɛbɛ ayiwa ne se ye nin de ye a banna karisa ni ne b'e fɛ yen a banna su kelen de b'i bolo ni n bɛ karisa fana fɛ yen su kelen de b'i bolo su kelen dɔ tɔ ne bɛ lafiya la e kuma ma ban a banna mais ni e tɛ kuma u b'i ye i ni dɔ bɛ cogo dɔ la e, dɔw bɛ sigilen k'u bolo don u da kɔrɔ kuma a bɛ ko kɔnɔ o fana bɛ ko gɛlɛya dɛ kuma de ka ɲi a yɔrɔ la
o tɛ se ka kɛ o k'i musow lasigi n bɛ su kelen de k'e fɛ n bɛ su kelen de kɛ nin fɛ o tɛ kɛ dɛ madame Jabate. a bɛɛ ye ɲɛfɔli de ye sa Lamini ne bɛ exemple de di la. non madame Jabate ne de k'i ma ko n bɛ nalen. n bɛ exemple de di la. oui mais a tɛ kɛ ten. exemple ni a exemple ni ngɔlɔnen don. ɔ ayiwa n'o tɛ exemple de ayi ne m'a fɔ a bɛ kɛ. n bɛ nalen i tɛ n'i musow lasigi k'a fɔ ko non ni n taara e fɛ e ka su fila la. su kelen de y'i ta ye mhm. nin fana su kelen de y'i ta ye donc n bɛ su kelen reposer yan fɛ n bɛ su kelen reposer yan fɛ mhm. i kumakan bɛ n'i minɛ don dɔ la mhm. ah, i kumakan b'i minɛ adamaden ko de ye furuko ye adamaden ko ala ko ani adamaden ko de don i ye n ka kuma faamu ɛɛ a fɔra de k'i ka tilen i k'i jija i ka tilen i k'i jija ka tila ka tilen o de fɔra o de fɔra ɔ o tilennenya o kɔnɔ a bɛɛ de b'a kɔnɔ hakilima hakilima de bɛ kulu kuncamada dɔn fuga ye i y'a faamu mais i tɛna n'i sigi k'i ka détails di o man ɲi est-ce que i ye n ka kuma faamu mm. ɔ n'e ko k'e bɛ taa su kelen kɛ nin fɛ ah. muso dɔ hakili ye kelen de ye mm. n'e taara don min na o ne e ma se ka o su kelen o kɛ o i ye ko sɔrɔ walima n bɛna ah, le a b'a fɔ k'a ta ma kɛ dɛ n bɛna le a b'a fɔ k'a ma kɛ ɔ yɔrɔ min cɛ ka jugu kosɛbɛ aw ye a yɔrɔnin fɔ mm-hmm. cɛ ka tilen a k'i jija dɔ in a tagamantɔla a tagamantɔla ka taa muso fɔlɔ ou bien filanan ma a kana digi dɔ nin na cɛw ka problème b'o yɔrɔ de la i tagamantɔla ka taa muso fɔlɔ ma ko muso filanan ma i jija n'i bɛ ka taa fɔlɔ fɛ yen filanan kan'a dɔn ɔ n'i bɛ ka taa filanan fɛ yen i tagamacogo la fɔlɔ kan'a dɔn i tagamacogo ma hali n'aw bɛ du kelen kɔnɔ kuma filɛ nin ye o bɛɛ ye tilennenya de ye i k'i tilen i farikolo la i k'i tilen i filɛli cogo la i k'i tilen i da la i k'i tilen i nun na i kɛcogo ka taa i k'i tilen hali n'i ni dɔ nin bɛ jahadi kɛlɛ de la k'i bɛ ka taa dɔ in fɛ yen k'o bɛ k'i bɛrɛbɛrɛ i tagamantɔla kana kɛlɛ wuli o de fɔra adamadenw ka faamuyaliw tɛ kelen ye donc musow ka faamuyali tɛ kelen ye e bɔtɔla yan fɛ i b'i yɛlɛmusɛ i dontɔla yen i b'i yɛlɛmusɛ donc e tɛ ka fɛn kɛ yen i b'i yɛlɛla yɔrɔ min na i tɛ ka fɛn kɛ yen i diminen bɛ min kɔrɔ i tɛ ka fɛn kɛ o fana fɛ yen ah. mais i bɔtɔla yen fɛ i bɛ ka yɛlɛ nin bɛ se k'a dɔn cogo di k'e e e, e taara yan fɛ k'e ma fɛn kɛ yen a t'a dɔn a ko de don i yɛrɛ cɛ ka comportement de don cɛ kɛcogo de don cɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ b'o o ko ni ninnu cultiver dans la tête de leur femme. Madame O de- Diabate. o de ye communication ye non ni n ko Ça- ça communication ne e veut ye exemple min di ne b'o exemple de ma exactement Ɔhɔ. mais tant que dans le comportement.
peut-être. dans le comportement Ah, ah. ani communication bɛɛ ye kelen Ayi, ye verbe la non

aw bɛ kuma de ka ɲɔgɔn dimi ko dɔn nka i bɛ min kɛ cɛbakɔrɔ t'i sigi k'o lakale du kɔnɔ n'i y'a fɛ anw fɛ bamanan an ma muso kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o mais muso man kan ka cɛbakɔrɔ gundo bɛɛ de dɔn quoi ɛɛ hali o don ne m'a fɔ yan ko ɛɛ ne ni muso t'an ko ɲɔgɔn fɛ n m'a fɔ a man ɲi dɛ mais anw kɔni t'an kulukutu bila muso ɲɛ na k'o ye koliko ye ɔ a ti komi an tɛ muso fɛ o an b'a fɛ mais n'i y'i sigi k'a fɔ i y'a ko sɔrɔ dɛ ɔ o de kosɔn furu sutura de b'a kɔnɔ min bɛ cɛbakɔrɔ b'a ka dilali fɛ n'a ka hakili ɲuman de ye cɛw de fasana n ka bamanankan fɔ mun na ne na nin mun de kɛ sa hɛn hali ni naani bɛ ne bolo kɛ yanni ba mɔya ne bɛ taa fan min fɛ don min na maa ka ɲɛ ŋunu tɛ se k'o bali ni muso tulo b'a la parce que ne tɛna siran muso ɲɛ o la ne bɛ taa yɔrɔ min o don ne bɛ taa yen wa ne bɛ bɔ yen fana n bɛ bɔ yen hali n'o ko ka di n ye hali ni jinɛ wɔlɔkɔrɔjɔ don i ka ɲa kana da ɲa ma dɛ ne bɛ taa n ka kɔrɔlen min fɛ yen n bɛ taa yen i se k'o bali o cɛbakɔrɔ ka ko b'a yɛrɛ de bolo o de ye tilenni ye. mais cɛw de fasana O de ye tilenni ye. fasa ni yɛrɛmajigi ni bɛrɛbɛrɛ ni muso negetɔya Ɔhɔn. u y'a taabolo ɲuman bɛɛ bila Wa. n'o tɛ anw ka zifu nare yan u ye nin bɛɛ latigɛ an ye anw ka cɛkɔrɔba ninnu ye nin bɛɛ kɛ an kalan nin bɛɛ la mais an y'a sira bɛɛ de bila o de nana ni nin kuma caman ye furu kɔnɔ ka na ni furusa caman ye n'o tɛ nin tɛ furusa kow ye cɛbakɔrɔ ka gundo b'a yɛrɛ de bolo u ka kulusijalaw siri u ka kɛ cɛ ye ne bɛ min fɔ cɛw ye o y'o ye ni kura tara dɔrɔn u bɛ bɔ li sanfɛ ko li man di ye e dun ni muso a y'aw si bɛɛ kɛ li sanfɛ aw bɛ da e ye kura ta dɔrɔn e ko ko li man di e ye ko dugumana de dali ka di ye muso in de nege t'i la jango muso de nege t'i la hali n'i jiginna i bɛ si k'u kɔri u b'a fɔ n'i ser'u ma n b'i ɲin kari n'i jiginna i ye ko sɔrɔ jango i ye ko sɔrɔ dɛ miselen ko i muso don mais cɛw ka sabali hali ni i y'a dɔn k'a fɔ ko i ye muso furu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ko fila tɛ mɔgɔ diya mais n'i ye muso kura furu lamini ye min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ i comportement i kana to muso k'a dɔn i comportement hali n'a man di e ye sa parce que li ka di ye koyi i b'i dala mɔgɔ min kɔrɔ o de nege bɔlen don i la fɔlɔ o min nege bɔlen e k'i jija sa i ka da li kɔrɔlen kan muso dɔw bɛ yen nɔ hali ni cɛ ma sunna ni farida cɛ ka d'u kɛrɛfɛ dɔrɔn u funteni ka yɛlɛn ɲɔgɔn na o bɛ muso dɔw fa mais n'i bɔra li kan c'est que i y'a yira k'a fɔ man di ye a ye lamini cɛ dɔw b'o kɛ dɛ cɛ dɔw bɛ bɔ li kan attention n bɛ nalen n tɛ da li kan ne veut pas dire que muso man di n ye dɛ
ayi ne ko n'i ye muso kura ta yanni i ka muso kura ta n'i bɔra li kan a bɛ faamuya kuma tɛ yen ah. mais e kɛlen ka muso kura ta ah. e k'a fɔ ko li kan dali man di e ye e dun ni muso dɔ in nana kɔɲɔmuso nana i bɛ taa si o fɛ yen i bɛ da li de kan yen Lamini an ka kow lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ɛɛ voilà bon maintenant ɛɛ Kulibali alimami. Unhun. Ɛɛ monsieur Lenko. Un. I ye Tɛnɛ hakili ye wa? Awɔ. Ale bɛ se k'a dɔn cogo di? Un. E tɛ da la ale ka dilan sanfɛ k'e bɛ da dugu ma k'e taara muso filanan fɛ k'e dalen b'o ka dilan sanfɛ ale y'o dɔn cogo di? Ne b'o dɔn min na n bɛna i Unhun. tɛ ɲininka an b'a f'i ye Unhun. n y'a dɔn min na Unhun. parce que yanni muso kura ka na i tun bɛ da ne ka li kan.
sisan awɔ mais sisan i ye muso kura furu ne ka li goyara i ye i jiginna ka bɔ i ka dilan i jiginna ka bɔ n ka dilan kan bi nalen kun jumɛn y'i jigin parce que muso kura furu tɛ yan o de y'i jigin ɔ c'est que o de b'a yira ne na k'a fɔ n'i y'a ye ne ka li goyara i bɛ li wɛrɛ de sɔrɔ la k'i d'a kan o de kosɔn dɛ n ko i bɛ taa dɔ in ka li kan mɛ a faamuna mais i bɛ hakɛ to awɔ o ye a ka faamuyali de ye e y'o de faamu ten tɛnɛ i y'a faamu ten de o i ma ɲininka i ma ɲininka fɛn dɔw fɛn dɔw bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ heyi muganw ye kelen ye muganfɛnw tɛ kelen ye dɛ tɛ kelen muganw ye kelen ye muganfɛnw tɛ kelen ye dɛ tɛnɛ fɛn dɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ wagatinin dɔw la circonstance dɔw fɛ o fɛn tɛ dɛ n'i jiginna ka bɔ dilan kan e m'a ɲininka o i dusura i dusura i dusura i m'a ɲininka parce que a jiginna ka bɔ i ka dilan kan ani kɔɲɔmuso don wagati bɛnna a jiginna ka bɔ dilan kan eh. sisan i y'a bila i kunkolo kɔnɔ k'a fɔ parce que man d'a ye de ah. sisan a bɛ taa d'a ka kɔɲɔmuso ka dilan kan ka jigin bɔ ne ka dilan kan mm. i b'i jo fɛ kɛ mais n bɛna de i b'i jo fɛ mais i jo i jo nin joba tɛ se ka d'i ma parce que i ma ɲininkali kɛ e ma ɲininkali kɛ o e kɔni y'a miiri ten parce que événement de bɛnna ni ɲɔgɔn ye kow bɛnna ni ɲɔgɔn ye dɔrɔn i y'a miiri ten o de y'a to n y'a fɔ sisan kamalen kɔrɔ i tagama cogo a dɔn i kuma cogo a dɔn i musow fɛ i filɛli cogo a dɔn i musow fɛ a dagakolon mana munumunu cogo cogo a bɛ ci e de kuncɛ la cɛ jo tɛ sɔrɔ a la o cɛ jo tɛ sɔrɔ a la dɛ cɛ muso camantigi jo t'a la dɛ i jo t'a la parce que musow ka faamuyaliw tɛ kelen ye n ye mun fɔ sisan yanni tɛnɛ ka kuma a m'a kuma min ye i bɛ ko dɔw kɛ wagati dɔw la a bɛ taa bɛɛ bɛn se ma dɔ ka faamuyali fɛ k'a sɔrɔ e n'o tɛ fan kelen fɛ ka n ka kuma fɔlen in tɛ a donc si tu fais pas attention i bɛ kɛlɛ wuli ka bɔ kɛlɛ wuli so i tagamacogo la cɛw de kɛɲɛn'u ka ko kɛ cogo la i bɛ kɛlɛ wuli i ka du kɔnɔna la mm. i filɛli cogo la i bɛ kɛlɛ wuli i ka du kɔnɔna la i i c'est à dire i ka position bɛɛ la nin bɛɛ ye tiɲɛ de ye mm-hmm. donc les hommes n'ont qu'à faire attention ah ah, n y'o de fɔ o de bɛ f'u ye mm-hmm. u ka tɛmɛ u ka cɛ u ka kɛ cɛ ye lamini dɛ i y'a mɛn lamini kabini ala ye diɲɛ da i y'a mɛn a bɔnna Ni problème ba ye. N ka sigir'a kan. Ka taa sanni ten ka taa. Ahan. ayi lamini n'i y'a mɛn a bɔnna n kan sigira a kan dɛ ne ko ne n'e bɛ dilan kelen kan san tan e jigin tuma tɛ i muso kura furu tuma ye o Awɔ. ayi Eh, Lamini. ayi Lamini o sabali. t'o tuma ye o O t'o kuma ye. o san tan kɔnɔ ni n y'a ye i bɛ to ka jigin ko n sɛgɛnna n bɛ n da duguma don dɔw la i bɛ yɛlɛn i yɛrɛ ye hali ni muso kura nana ni ne y'i jigintɔ ye est ce que ne bɛ fɛn wɛrɛ bila n kunkolo la n b'a fɔ a kɛcogo de don tuma dɔ la a b'i da dilan kan tuma dɔ la a bɛ jigin dugu ma mais san tan kɔnɔ e ma deli ka ko min kɛ kɔɲɔmuso nalen e ye kɔɲɔmuso ta dɔrɔn e jiginna e jiginna ee ne ka i ye dilan sɔn da i yɛrɛ la dɛ lamini i yɛrɛ ka kuma i ye kuma ban sisan ne sɔnna kuma kelen min ma dɛ i ko ko cɛw jo tɛ sɔrɔ a la a banna Mais, a bɛ mais, so de ma mais je dis. i ye kuma in min fɔ o de ye N'a ko ko ye ne hakilina cɛw ye. bɛ ko ko la u ka comportement u ka filɛli cogow u kɛ cogow n'i bɛ taa kɔɲɔmuso fɛ yen i bɛ filɛli min kɛ i janto i yɛrɛ la. n'i sigi ni kɔɲɔmuso donna i bɛ filɛli min kɛ i janto i yɛrɛ la i tulonkɛ cogo i janto i yɛrɛ la. ni cɛw b'a dɔn k'a fɔ muso nin bɛɛ nakun ye olu de kosɔn ye ee kosɔn ye koba ye koyi. madame jabate.
ne de ko nka o jo b'a la mhm. n y'a fɔ depuis an ma kuma ta yɔrɔ jan mm. ɛɛ e e ye o ye mm. nin nana e de bɛ yɛlɛla nin fɛ ah. hali ni nin bɛ kɛlɛ la i bɛ yɛlɛ nin fɛ tuma bɛɛ mm. i y'a faamu i tununna dɔrɔn purukusu ah. i tununna dɔrɔn purukusu ayiwa.
n taara n ka duloki ta n taara n ka nin ta n taara n ka nin kɛ n taara n ka nin kɛ ah. i bɔtɔ o bara kɔ kɔ kɔ kɔ tɛnɛ m'a imaginer sisan est ce que a ye furucɛ ɲininka hmm. a y'a ɲininka hmm. a m'a ɲininka o bon a b'o don a sɔnin kɔrɔ n ye nin kuma in fɔ yan surɔ ɔ oh. kulibali bɛ hakɛ to ɛɛ an k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo hmm, o de ka fisa dɛ du kɔnɔnaw man ɲi u man ɲi dɛ
an k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo awɔ cɛw ka dusu bila mm-hmm. ka hakili ta mm-hmm. kan'a fɔ k'a fɔ ko denmisɛnnin t'i muso ye uh-huh. ko o de b'a bilala nin ko ninnu na diɲɛnatigɛ ko bɛɛ ye hakili de ye mm-hmm. a ye ko kelen kɛ e y'o don i sɔnin kɔrɔ a ma bɔ a ye filanan kɛ y'o don i sɔnni kɔrɔ a ma bɔ a ye sabanan kɛ y'o don i sɔnni kɔrɔ aw bɛ kɔrɔya n'o ye aw bɛ taa se san bi naaniw ma tuma min na o y'a sɔrɔ aw lɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na tuguni mm, bɛnbaliya bɛ kolokoloya nege tɛ yen foyi foyi aw bɛ ɲɔgɔn kan ten so kɔnɔ aw bɛ ɲɔgɔn kan ten kɛnɛma aw bɛ ɲɔgɔn kan ten so kɔnɔ mm. dusukun falen o bɛ nege minɛ wa tɛ nege minɛ dusukun falen eh, a tɛ nege minɛ o bɛ mun nege minɛ foyi k'aw ɛgiri ɲɔgɔn kɔrɔ kuma kuntan gansan dɔ la si tɛ se ka kun ɲinɛ bɛ se ka kɛ min kɔ yafa bɛ se ka kɛ min ma ɲinɛ bɛ se ka kɛ min kɔ